Moni okondedwa omvera, ili ndi phunziro lachiwiri mu ndandanda wathu wa phunziro la nthawi zosiyana. Mphunziro limeneli tiona kuti kodi Baibulo limatipo chani pa njira yoyenera imene ingatithandize kumvetsa bwino Baibulo. Tikaona tchati chathucho tikuona kuti pali chiyambi cha nthawi komanso pali mathero a nthawi. Iyi ndi nthawi ya moyo umene tidzakhale pa dziko lino lapansi nde ndi kwa ife kunena kuti pamene tikusanthula Baibulo, pamene tikuphunzira Baibulo tikazindikire dongosolo la Mulungu kuti kodi akuchita chani mu nthawi yakuti yakuti. Tatiyeni tione 2 Timoteyo 2 vesi ya 15. Mukuona momveka bwino kunena kuti munthu akuyenera kuti akhale ophunzira mau, odzipereka kukuphunzira mau kuti akakwanitse kuyenerezedwa kukhala mphunzitsi wa mawuwo. Chifukwa kupanda kuphunzira bwino Mau a Mulungu kapena kuti kuphunzira molakwika Mau a Mulungu umadziyenereza nkumaphunzitsa zinthu zolakwika. Pa 2 Timoteo uh, 3 vesi ya 16 mpaka 17 akunenanso momveka bwino kuti Mau a Mulungu ali ndi ntchito yakuphunzitsa, kulangiza, kudzudzula kuti munthu wa Mulungu akakwanitse kuchita ntchito ina iliyonse yabwino. Ngati Mawu a Mulungu suwagawa moyenera, ngati Mawu a Mulungu suchita nawo moyenera, sakakupindulitsa podzudzula poyenera, sakakuthandiza kulangiza moyenera, ndipo sukatha kugwira ntchito yoyenerera ngati munthu wa Mulungu. Kodi kugawa Mawu moyenera, kapena kuti kuchita nawo Mawu a Mulungu moyenera, ndi kutani? Monga mmene taonera, tchatiyi ikugawidwa m'magawo atatu. Magawo atatu amenewa akuimira nthawi zosiyanasiyana. Ndiye munthu amene akuchita nawo Mawu a Mulungu moyenera akuzindikira zinthu zinayi izi, Akuzindikira kusiyana kwa nthawi. akuzindikira kusiyana kwa anthu amene akulandira malangizo mu nthawi imeneyo. Akuzindikiranso kusiyana kwa malangizo amene akuperekedwa mu nthawi zosiyana zimenezi komanso akuzindikira kusiyana kwa utumiki ndi atumiki. Izi ndi mfundo zofunikira zimene tione bwino mtsogolomu. Munthu amene akudziwa zinthu zimenezizi akudziwa kunena kuti mu nthawi iyi Mulungu akupereka malangizo osiyana ndi mu nthawi iyi kapena akupereka malangizo ofanana. Akudziwaso kunena kuti anthu amene akulandira malangizo mu nthawi iyi ndi osiyana ndi anthu amene akulandira malangizo mu nthawi iyi komanso mu. mu nthawi yakuti. Izi ndi zofunika kuzizindikira chifukwa munthu amene sakuzindikira zimenezi, amaphatikiza zinthu zimene sizimayenera kuphatikizidwa, amatenga malangizo a nthawi ina kapena malangizo amene akuperekedwa kwa anthu ena ngati malangizo amene iyeyo. akuyenera kuti awatsate nawamvera. Koma Paulo akutiphunzitsa apa kunena kuti pali zinthu zina zimene zidalembedwa mu nthawi ina zimene cholinga chake ndikuti tikangophunzirapo kena kake osati kuti tikatsate ngati lamulo la nthawi imene ife Mulungu watipatsa. Munthu amene amaphunzira Baibulo molondola. komanso modzipereka, sakungotenga china chilichonse ngati chake. Ndipereke chitsanzo ichi, Chinthu chimene mwana wamng'ono angathe kuvala ndipo ndi chabwino, ndi chooneka bwino, munthu wamkulu sangavale ngakhale chili chinthu chabwino. Kotero, kusemphetsa malangizo amene Mulungu akupereka kwa anthu ena mu nthawi ina, pa zifukwa zina, nawatenga kuti awa ndi malangizo a ine kumakupangitsa kulakwitsa zinthu, kumathanso kukuika iweyo m'mavuto chifukwa umakhala ukutsata zinthu zimene sizikugwira ntchito mu nthawi imeneyo. Inu simungadalire chiyembekezo cha munthu wa njala pamene inu mukusowa zovala. Mulungu popereka malangizo osiyanasiyana mu nthawi zosiyana, akufuna atumikire vuto lathu mwa chimodzi. Munthu amene akufunika chovala sungamutumikire ndi chakudya, ukuyenera umutumikire ndi chovala. So chiyembekezo cha anthu awa ndi chiyembekezo cha anthu awa ndi chosiyana. Ngati nchofanana, Mau a Mulungu akhale kuti anena, ndiye kuti zimenezo zitithandiza kuyanjanitsa zinthu zimene zikuyenera kutani, kuyanjana ndi kusiyanitsa zinthu zimene sizikuyenera kutani, kuyanjana. Kusiyana kwa zinthu zimene sizikuyenera kuyanjana sindiye kuti Baibulo likutsutsana koma pakuyikidwa dongosolo. Akuti Mulungu ndi Mulungu wa dongosolo. Ndiye anthu timangophatikiza china chilichonse. Sindiye kuti ngati Mulungu sakutumikira utumiki wina wake mu nthawi ino ndiye kuti Mulungu kulibe kapena kuti Mulungu ndi wabodza. Iyayi. Utumiki umenewo unali ndi cholinga mu nthawi imene Mulungu adachita kuti utumiki umenewo ukhalepo. Pitirizani nane kukhala limodzi mu maphunziro amenewa chifukwa mu nthawi imene ikubwerayi tidzatambasula mfundo zinayi zimene tafotokoza apazi. Zikomo.